jɛmukan kura don teleɲɛta jabaraniso sanfɛ fasoden ɲumanya wulikajɔ ka ɲɛsin an ka jamana cakɛ bondasow ma nansaraw b'a fɔ min ma institution olu bɛ se ka lakodɔn cogo di an maliden yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ o de y'a to teleɲɛta ale ni jɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɛra sababu ye ka nin jɛmukan in bila sen kan i n'a fɔ kari o kari nin waati kelen na aw minnu bɛ sigi ka jɛmukan in lajɛ an bɛ foli ani tanu lase aw bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛbagajɛkulu danmark lasigiden so min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se famoc ma olu ka wulikajɔ o bɛ nin ko in ju la an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma Maa welelen bi an ka jɛmukan kɛnɛ kan o ye docteur basiru jalo ye jɛmukan in daminɛ fɔlɔfɔlɔ la walima i bɛ se k'a fɔ a siɲɛ fɔlɔ an ni basiru ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan yan ale nana i da don a la baara minnu ka kan ka boloda nin jɛmukan yɛrɛ kɔnɔna na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o la bi a nalen bɛ kokura kɔ an ni ale bɛna baro kɛ fasoden ɲumanya halisa a bɛ se ka sinsin an dusukun na cogo jumɛn na kalafiliw an bɛ se ka an kun da o kan walima ka bɔ ka taa kala fili nafa b'a la wa ka kɛɲɛ ni bana cɛjugu min carinen bɛ diɲɛ bunnako kan bi ni a bɛ fɔ a ma coronavirus ye o bɛ se ka to sen na kalafili yɛrɛ bɛ se ka kɛ wa wulikajɔ walima ɲininkaliw de bɛna boli olu kan docteur basiru jalo bɛna min jaabi an ye yanni an ka taa centre d'appel la bari an ye wulikajɔ kɛ ka taa centre d'appel min ni o bɛ association yɛrɛ ka bolo kan u b'u sigilen to yen nɔ ka maaw wele fasoden ɲumanya walima olu bɛ baaraw bɛ se ka sabati cogo jumɛn na an dusukun na yanni an ka se o ma an bɛ kuma di an ka maa welelen ma ka foli kɛ tele ɲɛtaa filɛbaaw bɛɛ lajɛlen na nin waati in na karamɔgɔ docteur Basiru Jalo salamu aleykum. Wa aleykum salam. Ayiwa i bɛ se ka foli kɛ k'a ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbaaw ma nin waati in na. n bɛ foli ɲɛsin teleɲɛta filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma u ni ce u ka cɛsiri la ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn cɛsiri min ni o bolodalen don i fɛ faso in a kanu bɛ se ka don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na an bɛ o foli lase e ma ka foli lase association tɔnden yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen ma ayiwa wulikajɔ kɛra teleɲɛta fɛ ka taa centre d'appel la Aissata Maïga ani a ka jatala Munir Djire u ye min sɔrɔ o kisa la an ka jɛ ka o seereyaw lajɛ. Association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains n'olu ka baaraw yɛrɛ bɛnnen don fasoden ɲumanya baaraw sabatili la fo ka taa se hadamadenya hakɛw bɛɛ lajɛlen sabatili la olu kɔni ye centre d'appel dɔ sigi sen kan nin santiri kofɔlen yɛrɛ ka baara kɔni bɛnnen don ka maaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ olu ye coronavirus bana yɛrɛ kan fɔɔ ka taa se waleya minnu bɛ se ka maa tanga ni bana cɛjugu in ma o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ tila ka ɲɛfɔli kɛ tuguni depite kalafili yɛrɛ taabolo kan walasa ka se ka maaw lasu cogo min na u ka t'u ka kala fili ni o yɛrɛ baara filananw kɔni kan ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan kɔnɔna la barisa kalafili yɛrɛ fana kɔni ye fasodenɲumanya baara dɔw ye n balimamuso ladilikan fila tun bɛ n bolo ka lase i ma wulada in na i b'a dɔn bana dɔ b'an fɛ yen yan sisan n'a tɔgɔ ko coronavirus kumakan fila tun bɛ n bolo ka ɲɛsin o banakisɛ ma balimamuso coronavirus ye bana ye k'i tanga bana ma a banakisɛ ma i bɛ to k'i tɛgɛ ko safinɛ la ka bolo di ɲɔgɔn ma k'o dabila Ka bolo di ɲɔgɔn ma dabila n'aw taara jama la n'a sera fila ma a bɛ distance dɔ don a ni ɲɔgɔn cɛ distance bɛ taa mɛtiri kelen ɲɔgɔn na n balimamuso ni bavette fana se b'i ye i bɛ bavette san k'o don i nun na n'i bɛ tiso i bɛ tiso i nɔnkɔn na n balimamuso ladilikan filanan o ye élection législative kɛra an fɛ yen yan sisan premier tour tɛmɛna deuxième tour bɛna se sɔɔni n balimamuso i b'a dɔn vote fana ye fasoden ɲumanya jɔsen dɔ ye a faamuyara o diyara n ye yɛrɛ de ala ka wula hɛrɛ d'an ma an bɛ ka bonya yɛrɛ sɔrɔ a baara la parce que mɔgɔ caman bɛ k'an apprécier k'a diyara olu ye ko vraiment k'an ka conseil k'u bɛ ka caman tɔmɔ tɔmɔ a la u bɛ ka dugawu kɛ k'Ala ka baara in taa ɲɛ ko vraiment k'o de ka di olu ye kumakan min bɛ ne bolo ka lase mɔgɔw ma vraiment ladilikan min bɛ ka f'u ye u k'a lamɛn o de bɛ diya ne ye quoi n'u y'a lamɛn baara bɛ faamu a bɛ caman bɔ bana a bɛ caman bɔ bana la quoi ni bana bɛ ka ɲɛ ni fɛn min bɛ bana bila mɔgɔ la n'i y'o to n'i taara fɛn min b'i kisi bana ma n'i taara o taabolo la kɔni lala a bɛ fisaya kalafili ko fanfɛla la n bɛ se ka mun f'o la kalafili y'an ka fasoden ɲumanya jɔsen dɔ fana ye quoi n'i taara kɛ i ye i ka devoir kɛ association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu kɔni b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen kelen kelen fɛ waleya minnu sigira sen kan walasa ka se ka an kisi coronavirus ma bɛɛ lajɛlen ka o waleya ninnu bato o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ tila k'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kelen kelen fɛ avril kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa ka kalafili barisa kalafili kɔni ye fasodenɲumanya taamasiyɛn ye ayiwa i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra san ka ja ninnu lajɛ docteur basiru jalo eh, e yɛrɛ bolo eh, santiri min ni an bɔra san ka a kuma fɔ eh, nin santiri in a jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye i bɛ se ka dakurunɲa fila jumɛn fɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan ɲamele mhm. n bɛ e ni tele ɲɛta baarakɛla bɛɛ remercier mhm, ni opportunité min n'an b'o kuma o sɔrɔ ka kuma an ka mhm. santiri in kan ani ka kuma élection kan ani ka kuma bana min bɛ an fɛ yan san n'a bɛ fɔ ko coronavirus anw ye santiri in bila bolo la santiri in bilala bolo la projet dɔ de cadre la n'an k'o ma vote citoyen express santiri in kun sigila a kɛkun ye ka fasodenw wele k'u hakili lajigin u ka t'u ka carte d'électeur retirer wa vote don mana se u ka bɔ ka taa voter kosɛbɛ donc centre sigila o de kama an tun bɛ an ka terrain kan mɔgɔw bɛ baara min kɛ centre bɛna ka n'o tɔ sinsin de ka appel kɛ directement téléphone na ka mɔgɔw wele mais an y'a ye k'a fɔ an tora an ka baara kɔnɔ bana ko in nana sen don a la donc an ye dɔ fara santiri ka baara kan an ye kunnafoni di an ka santiri animatricew ma k'a fɔ n'u ye weleli kɛ u ka kunnafoni fana di bana ko in kan mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ tanga bana in na cogo jumɛn wa mɔgɔ bɛ se ka taa vote kɛ cogo min na k'i yɛrɛ tanga bana in na vote waati ça c'est parce que ça c'est important n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko vote maintenu na an bɛ se ka taa vote kɛ cogo jumɛn k'an yɛrɛ tanga k'a sɔrɔ an ni coronavirus ma bɔ vote kɛyɔrɔ la exactement donc centre ka baara dɔ kɛra o ye u b'o kunnafoni di mɔgɔw ma n'u taara u kan ka u yɛrɛ misali u kan ka taabolo minnu ta mhm. pour que u bɛ se ka kisi bana ma cogo min na kuma ɲɛtaga la an bɛ se mhm. k'an da don olu la mais centre sigilen don o de kan a bɛ k'a baara kɛ mhm. alhamdulilayi e yɛrɛ y'a ye reportage la a nafa bonyana kosɛbɛ population y'a apprécier tabarikala ayiwa docteur basiru jalo wasaden kalafili o kundalen bɛ anw ka jamana kan eh, avril kalo tile tan ani kɔnɔntɔn eh, san ba fila ani mugan min ni an filɛ a kɔnɔ a nana bɛn ni waati fɛnɛ anw ka jamana kɔnɔ walima diɲɛ yɛrɛ bunako kan bana dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma coronavirus hali ni y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ a wele u ka wele cogo la covid 19 fɛn min kɛlen don gɛlɛyaba ye diɲɛ yɛrɛ bunako kan an bɛ don min na i komi bi o waati kelen a tora sen na jamana yɛrɛ ɲɛmaaw fɛ kalafili ka fɔ a na kɛ mhm. kalafili k'ale to senna walima k'ale to a bɛna kɛ eh, bana bɛ senna u na se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ eh, fɛn dɔ bɛ yen a ka ɲi an k'olu préciser mhm. bamanankan na a bɛ fɔ ko misiri kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ yen u ka baara ye ka sira don jamana kɔrɔ ani jamanadenw kɔrɔ sira min bɛ se ka jamana ka sɔrɔ ni a ka ɲɛtaga yiriwa anw tɔn misɛnnin ni fɛn anw ka baara t'o ye donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye nin bɛɛ da tabali kan e fɛn fɛn fɔlen u bɛ nin bɛɛ kalama u bɛ banako kalama u bɛ élection gɛlɛya kalama u b'a dɔn k'a fɔ risque bɛ yen donc information peut-être caman b'olu bolo min tɛ anw bolo pour que u ka se k'u ka décision ta olu ye décision ta k'a fɔ ko an bɛ taa élection na e tɛ se k'o bali ne tɛ se k'o bali an bɛ taa o élection na maintenant anw jɔyɔrɔ ye mun ye sisan en tant que tɔn tɔn min bɛ fasodenya sinsin ni jamana ɲɛmɔgɔ ye eh, sira min don k'an ka taa o sira fɛ an bɛ se ka taa o sira fɛ cogo jumɛn ka se k'a to an bɛ k'an yɛrɛ tanga donc anw ka wulikajɔ ɲɛsinnen don o de ma ka taa jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ k'a f'u ɲɛna a Ok n'aw ko k'an ka taa élection na an bɛ taa élection na mais fo aw k'aw jɔ aw jɔyɔrɔyɔrɔ la aw ka nin ni ni bolo bolo anw ko population jamana ɲɛmɔgɔ ko k'an ka taa élection na an ka bɔ an ka taa an ka fasodenya sabati mais n'an bɛ taa an ka hakili to nin ni ni ni ni na donc an ka tɔn jɔyɔrɔ oo de ye anw b'a se ka baara kɛ'o de ye an bɛ bɛn an teri pe a kɛra population a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que élection in kana kɛ sababu ye ka bana tɔ cari ni kunnafoniw bɛ ani fɛɛrɛw bɛ yen n'an y'olu da ɲɔgɔn fɛ ni bɛɛ y'i cɛsiri o la gouvernement k'a jɔyɔrɔ fa population k'a jɔyɔrɔ fa a ka ca la a fɛ an bɛ kalata kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ degunba ye. Alihamudulila ayiwa o la o tɛ taa wulikajɔ kɔ o tɛ taa fɛɛrɛ kɔ association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ale ye jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ e min ye a ɲɛmɔgɔ ye min ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ fasoden ɲumanya yɛrɛ o bɛ se ka sabati an kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na wa aw yɛrɛ ka laɲini fanba ye jamana kɔnɔdenw u kana u sigi k'u bolo fila da u sen kan k'a fɔ n da tɛ jamanako la walima ne sen tɛ a la min bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin yɛrɛ ka jamana ma nin bolo nin kisɛ in kan fɛɛrɛ bɛna boloda aw yɛrɛ fɛ walima mun bɛ aw ka aw bolo ladilikan na ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen ma min b'a to i ɲuman ka taa kalafiliyɔrɔ la k'i ɲuman segin so hali n'i y'a sɔrɔ koronavirisi bɛ yen anw y'o fɛɛrɛ daminɛ mhm. parce que o fɛɛrɛ tɛ i tɛ élection don kɔnɔ k'a fɔ mhm. k'i b'o fɛɛrɛ kɛ mhm. a bɛ fɔ ko fɛlɛ wuli don o tɛ wuludennin mɔ don ye o ye tiɲɛ donc anw kɔnna k'o ɲɛsigi o ɲɛsigi dɔ ye mun ye o ye ka population kunnafoniya k'a dɔn n'an ye nin ni nin ni nin de kɛ o bɛ se k'an tanga bana ma wa n'a ma ɲɛ k'an bɛ bɔ ka taa votikɛyɔrɔ la an k'an hakili to nin na an ka nin ni nin ni nin kɛ o nin ni nin ni nin ye mun ye anw y'a a ka sisan an ka mɔgɔ minnu bɛ terrain kan n'olu bɛ sensibilisation kɛ ani an ka télé opératrice minnu bɛ an ka bureau la n'u bɛ weeleli kɛ téléphone na an ko n'u ye weeleli kɛ u ka kunnafoni di mɔgɔw ma élection ye tiɲɛ ye fasoden ɲumanya fana taamasiyɛn dɔ ye ka participer élection na n'a bana an bɛ bana contexte min na sisan a ye bɔ aw ka taa voter mais aw taatɔ aw k'aw hakili to aw yɛrɛ la u ko ka distance min bila an ni ɲɔgɔn cɛ distance dɔgɔyalen ka kɛ mɛtiri kelen i k'o distance matarafa ni e bɛ tiso jama na tiso i k'a k'i nɔngɔnkuru kɔnɔ sinon ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ i fana kɛrɛfɛ min bɛ tiso aw ka ɲɔgɔn jan ɲɔgɔn na n'i bɛ se ka bavette don i k'o don président yɛrɛ y'a annoncé sisan k'a fɔ ko malien kelen bavette kelen ko ni ala sɔnna ma ko dɔgɔkun wɛrɛ k'a bɛ na k'o bɛ ɲɛnabɔ donc an ka laɲini ye min ye an b'o fana fɔ président k'i hakili t'o la comme a ye layiru ta an ka laɲini ye yanni élection don cɛ yanni dimasi wɛrɛ cɛ élection don cɛ malien bɛɛ k'a ka bavette sɔrɔ anw fana b'a hakili jigi o la ensuite mm-hmm. tigɛ di ɲɔgɔnma mm-hmm. i k'o dabila i mm-hmm. bɔra i ka so taa vɔti kɛ i tigɛ kana se mɔgɔ tigɛ ma donc tigɛ fana ka sa i k'a ko k'a jɛ n'i bɛ se yɛrɛ i taatɔ ka taa n'i yɛrɛ ka biki ye donc n'i taara n'i ka biki ye n'i bɔra urne kɔnɔ n'a ka di i ye ni gant b'i bolo i bɛ se k'o don i bɛ i b'i ka siɲɛli kɛ i bɛ i ka biki bila i poche kɔnɔ i bɛ taa n'i ka biki ye n'i bɔra i b'i ka gant bɔ ko ɲuman a mhm. banna i ma se mɔgɔ ma mɔgɔ ma s'i ma mhm. i y'i ka fasoden ɲumanya kɛ mhm. wa i yɛrɛ tanga depuis i bɔtɔ so fo ka na élection kɛ donc o ye population jɔyɔrɔ ye e n hakili la an kelen kelen bɛɛ bɛ se k'o kɛ n'o bɔra yen jamana ɲɛmɔgɔw comme olu ko ko an ka taa élection na il faut k'u k'u jɔ jɔyɔrɔ la o jɔyɔrɔ dɔ ye mun ye

eh, alikɔlijiw fana ka kɛ birodaw la o ka tɛmɛ ka bɔ yen distanciation il faut que u yɛrɛ ka mɔgɔw labɔ hali n'a kɛra a bɛ kɛ polisi ni fɛnw de ye pour que distance min bɛ ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka respecter cogo min na u ka u bɛna mɔgɔ o mɔgɔ bila biro ninnu kɔnɔ a kɛra délégués ye o a kɛra assesseurs ye o mɔgɔ o mɔgɔ bɛ biro kɔnɔ olu tɔgɔla ye ou bien tɔnw tɔgɔla ye u ka fɛɛrɛ kɛ ka lakana ɲɛsin minɛn di olu ma olu fana ka se k'u latanga ni gouvernement y'i jɔ o jɔyɔrɔ la population fana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a kan ka minɛ fɛn minnu kɛ a ka ca ala fɛ o fanga fila faralen ɲɔgɔn kan an bɛ se ka élection in kɛ ka sɔrɔ coronavirus ma ja kɛ ni ne y'a faamuya sisan basiru e ka kuma in na n'i k'a walawala cogo in na o b'a jira k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ fan fila bɛɛ fɛ Eh, n'o ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ n'u jɔyɔrɔ eh, jamana yɛrɛ marabaaw ni u jɔyɔrɔ mhm. min b'a to o force fila bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na eh, ka se ka nin baara in bila sen kan a tɛ taa ni fan fila bɛɛ ka dɛmɛ tɛ dɛ oui ni an ko k'a bɛ taa ni fan fila ka dɛmɛ an ye nkalon tigɛ mhm. fɛn dɔw bɛ yen population a mana kɛ ja ye cogo cogo a tɛ se k'o kɛ sariya tɛ e bolo sariya tɛ ne bolo k'a fɔ k'an bɛ taa tɛgɛko minɛn ou bien an bɛ taa eh, gel alcoolique bila bureau da la gouvernement de bɛ se k'o kɛ gouvernement bɛ se k'o donc fo gouvernement k'o kɛ sariya t'e bolo sariya tɛ ne bolo mhm. sariya tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo min tɛ gouvernement ye k'a fɔ ko gouvernement ka ciden minnu bɛ bureau kɔnɔ ye mhm. k'olu ka u janto élection na mhm. olu ka lakanani minɛn minnu kan ka d'u ma fɛn minnu kan ka k'u k'u yɛrɛ protéger cogo minnu na pour que u kana bana sɔrɔ gouvernement de bɛ se k'o kɛ donc fo gouvernement ka a jɔyɔrɔ la distance minnu fana bɛ respecter distance minnu bɛ respecter lakanabaa minnu bɛ yen olu fana de kan ka o exactement mhm. n'olu y'o kɛ mhm. maintenant anw population ye mun ye mhm. depuis ne bɛ bɔ n ka so waati min na population fɛn fɛn depuis i bɛ bɔ so i bɛ décision ta k'i bɛ taa élection kɛ i hakili to i yɛrɛ la n y'a fɔ cogo min na ni bavette b'i bolo i ka bavette labɛn k'o to i ka taga n'o ye ni gant b'i bolo i ka gant labɛn pour que au moins n'i bɛ maga matériel fɛn fɛn la yen o y'a sɔrɔ kɛra i n'i ka biki ka bɔ so i ka taa i ka t'i ka élection kɛ i ka fɛn contact bɛɛ éviter i ka segin ka na so donc ni ni fanga fila farala ɲɔgɔn kan mhm. a ka ca ala fɛ mhm. an ka laɲini min o bɛ se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛni ye dɔgɔtɔrɔ basi euh, jalo n'i ye nin kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a la i b'a ye k'a fɔ euh, coronavirus bana kɛlɛli la mhm. e yɛrɛ kun tangali o tɛ maa wɛrɛ fana tangali ye wa ka bɔ bana tɔɔrɔ ma kosɛbɛ n'i y'i yɛrɛ kun tanga i bɛ maa wɛrɛ tanga donc ça c'est très important parce que coronavirus la a ka ɲi an ka fɛn dɔw faamuya bana in a jirala k'a fɔ bana in bɛ yɛlɛma contact sira fɛ mhm. contact min don tiso sira fɛ mhm. ou bien sɔgɔsɔgɔ sira fɛ mhm. gouttelette min bɛ bɔ olu la o a bɛ se ka yɛlɛma o fɛ ni bana bɛ dɔ la donc an b'a ye k'a fɔ ni an ye contact éviter a ka ca ala fɛ an bɛ bana in éviter donc mesure fɛn fɛn bɛ ka fɔ an ɲɛna sisan a fɔra ko ka fɛn dɔ de éviter donc an ye équipement fɛn fɛn fɔ o kɛ kun ye ka contact de éviter mm-hmm. parce que ni mɔgɔ mɔgɔ tisora ka kɛ équipement fɛn dɔ kan n'i ka gant b'i bolo la o bɛ se k'i protéger o yɔrɔ la mm-hmm. o n'a ɲɔgɔnnaw mm-hmm. donc ça c'est très important k'a fɔ ko yɛrɛ tanga don ani maa wɛrɛ tanga de don mais an ka yɛrɛ tanga bɛ an yɛrɛ de bolo a b'an bolo dɛ gouvernement ta bɛ yen mais an yɛrɛ fana ta bɛ yen fɛn dɔw bɛ an bɛɛ bɛ se k'o kɛ aujourd'hui bana in n'an bɛ fɛ ka se a bana in na il faut que an ka dɔ bɔ an ka déplacement na mhm. tubabuw y'a fɔ u ye mhm. confinement fɔ mhm. o tɛ se ka kɛ anw fɛ yan parce que n'i ye confinement kɛ anw fɛ yan kɔngɔ laban bɛ dɔ mɔgɔ dɔw faga pour que k'o éviter an yɛrɛ kan k'an yɛrɛ confiner an yɛrɛ ye o fana bɛ na ni fasodenya ɲuman ye o bɛ na ni civisme ni eh, eh, citoyenneté ɲuman ani civisme ko question ye donc an bɛ ka fɛn fɛn fɔ fasodenya ko kuma de don e de kan k'a dɔn mhm. ne bɛ bɔ ka n dayirimɛ ɲini mhm. ne bɔra ne ye ɛri kelen kɛ kɛnɛ ma ne ye n dayirimɛ sɔrɔ mhm. mun na i bɛ to kɛnɛ ma tuguni mm. donc segin kɔ i ka taa so plus i b'i ka so ni bana kɔni t'e ka du kɔnɔ a ka ca a la fɛ i t'a sɔrɔ mais n'i bɛ kɛnɛ ma i ni mɔgɔw bɛ se ɲɔgɔn ma i ni mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na i bɛ ko caman na o risque ka bon dɔnku n'an bɛ se k'an ka temps de sortie diminuer gouvernement tɛ se ka tugu mɔgɔ si kɔ k'a fɔ k' i ka temps de sortie diminuer dɛ an yɛrɛ de kelen kelen de bɛ se k'o dɔn an yɛrɛ ye ne bɔkun ye ka n dayirimɛ ɲini n ye n dayirimɛ sɔrɔ yanani n bɔra ye n dayirimɛ sɔrɔ yanani midi cɛ a ma heures dix-neuf heures ka n sɔrɔ dugu kɔnɔ tugun n bɛ na so n'an bɛɛ komansera k'o kɛ sisan a b'a ye caman bɛ bɔ jamana dugu kɔnɔ ni caman bɔra jamana dugu kɔnɔ bana in tɛ yen komi a bɛ fiɲɛ na ka yaala bana tɛ fiɲɛ na ka yaala bana bɛ mɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ ah, an b'a di ɲɔgɔn b'a lase ɲɔgɔn ma an b'a lase ɲɔgɔn ma dɔnku n'an ma se ɲɔgɔn ma bana bɛ jɔ bana bɛ jɔ donc c'est aussi simple que ça mhm. n'an y'o cɛsiri kɛ mhm. an b'a ye k'a fɔ sisan mhm. an bɛ se dɔgɔkun n'an an bɛɛ kelen kelen y'o daminɛ an bɛ se dɔgɔkun saba naani na yɔrɔ yɔrɔ an b'a nafaba ye an ka bana kɛlɛ la ayiwa dɔgɔtɔrɔ basiru jalo an ka kuma dɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna gɛlɛyaba bɛ anw ka jamana kan eh, bana o bana ni o nana farafinna gun sanfɛ hali anw yɛrɛ ka jamana bɛ o la o cogo kelen na n'o ye mali ye k'a fɔ bana ninnu tiɲɛ tɛ Eh, nansara bana ye bana ninnu ye eh, mhm. nafolotigiw ka bana don eh, o kuma ninnu bɛ taga ni ka segin anw ka jamanaw kɔnɔna na nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna gun sanfɛ o cogo kelen na sida bana nana nin kuma kelen ninnu de fɔra ka na se ebola bana ma coronavirus fana nana o kuma kelen bɛ sen na dɔgɔtɔrɔ basiru jalo e ye maa lafaamuyalen ye wa i kɛlen don ka jɛkulu dɔ bila sen kan min bɛ fasoden ɲuman ye walima adamadenya o yɛrɛ bɛ se ka lafasa cogo min na e y'o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye eh, i bɛ mitan sitɔyɛni kɛnɛ kan bi ka se ka malidenw k'a f'u ɲɛna k'a fɔ bana in a bɛ yen wa yɛrɛ tanga de ye a solution ye mm. min b'a to an yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka kisi cogo min na i bɛ se ka mun fɔ malidenw ɲɛna ok i ka nin ɲininkali in ka diyara n ye kosɛbɛ tabarikala n bɛ fɛn dama dama dɔrɔn fɔ mhm. caman b'a fɔ k'u dalen tɛ bana in na ou bien ko bana in tɛ yen mhm. o kɔrɔ tɛ k'u ma da la mm. n b'o fɔ aw ɲɛna mhm. ne ye dɔgɔtɔrɔ de ye dɔgɔtɔrɔya kalan na u bɛ cours dɔ bɛ k'an kunna n'a bɛ f'o ma ko psychologie médicale unhun buna adamaden n'i ye fɛn ye cogo dɔ la unhun k'a fɔ ko e yɛrɛ dɛsɛ e yɛrɛ tigɛla k'a fɔ ko e yɛrɛ fanga dɔgɔyara la unhun i bɛ mécanisme dɔw ɲini k'o développer unhun pour que ka se ka au moins consciencieusement k'i hakili sigi Mm-hmm. caman b'a fɔ k'u ma da bana na mm-hmm. mais n'i y'a fɔ ko bon ko maga nin fɛn na ko bana b'o la i b'a b'a fɔ u bɛ girin k'a kɛ tan mais mm-hmm. pour que olu yɛrɛ ka se ka u ka diɲɛnatigɛ kɛ nin teko in kɔnɔ il faut que u ka équilibre bɛ sɔrɔ k'a bila u kun na k'u dalen t'a la dɛ mais dans les faits et gestes n'u ye bana natɔla u bɛ boli a ɲɛ Mhm. donc ça c'est important n m'a fɔ ko bɛɛ ta y'o ye dɛ mhm. mais o bɛ groupe in kɔnɔ o maaw bɛ yen o maaw bɛ yen donc n'i y'o bɔ a la a tɔ bɛ to groupenin fitinin min ma da bana na maintenant an bɛ mun fɔ olu ɲɛna sisan parce que dɔw ta ye mécanisme de défense de ye ni o tɛ dɔrɔn i b'a ye u bɛ bin Mhm. jatigɛ yɛrɛ bolo u bɛ bin mais pour pouvoir que ka se ka t'u sen kan u bɛ mécanisme de défense dɔ développer ça mhm. c'est connu en psychologie mhm. Donc o mécanisme de défense la, mm -hmm. u bɛ fɛn nier mais en même temps ils sont convaincus de l'existence. Parce que u b'a nier u da la mais n'a fɔra k'a fɛn filɛ nin ye olu fɔlɔ de bɛ sen tigɛ tigɛ. n'o bɔra n y'a fɔ groupe filanan in na n'i y'o tigɛ ka bɔ groupe la. groupenin fitinin dɔ bɛ yen halisa olu ta u ma d'a la kosɛbɛ. mais ne bɛ fɛn jumɛn fɔ olu groupe ɲɛna. an ka eh, misaliya dama dama ta dɔrɔn. o groupe na minnu dɔw bɛ minnu ma d'a la. o minnu bɛ yen n'o o groupe la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ balontan ka d'u ye.

silamɛ diina mhm. an ɲɛ b'a la imura ma se ka kɛ datugula ɲinan imura jɔra donc imura bɛ se ka datugu ten k'a sɔrɔ cɛn tɛ n'a sɔrɔ mm. diinɛ minnu bɛ a groupe la n'u ko k'u ma da la mhm. n'u ka diinɛ ko de ka bon mhm. u k'u miiri o yɔrɔnin dɔrɔn na fɛn jumɛn bɛ se k'a bila ka imura datugu n'o tɛ tiɲɛ ye fo n'a sɔrɔ olu ka silamɛya fana ko fo ni siga b'a la donc o ye kelen o groupe in na kerecɛnw b'a la kerecɛn diina mhm. an bɔra Pâques la week-end in na mhm. a bɛɛ y'a ye papu yɛrɛ ye a ka célébration kɛ pour la première fois dans l'histoire mhm. yɔrɔ vidélen net donc n'u kɔni dalen don u kana da coronavirus la mais u kɔni tɛna fɔ ko papu bɛ ka nkalon de tigɛ donc n'i y'a lajɛ an bɛ élément ta e, dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni mhm. nin bɛɛ b'a jira mhm. k'a fɔ effectivement mhm. ninnu bɛɛ tɛ se ka fili ninnu bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko nkalon don diɲɛ kɔnɔ an yɛrɛ k'a lajɛ a bɛ ka dankari min kɛ diɲɛ na bi donc une fois de plus moi je suis un peu je suis presque persuadé que caman b'a fɔ k'u ma d'a la c'est juste un mécanisme de défense mais en réalité n'u ye bana natɔ bɛ wuli ka boli U bɛ wuli ka bɔ donc u ma da bana na mais fɛn caman wɛrɛ bɛ yen u dalen don minnu na olu bɛɛ jɔlen don bi donc n'u y'olu ta k'a lajɛ a ka ca la fɛ u laban b'a dɔn ko bana ko ye cɛn ye ayiwa i ye mesure minnu fɔ sisan ni o de ye tɛgɛko safinɛ na ye ka taa se gel ninnu ni a ɲɔgɔnw ma anw ka jamana kɔnɔna na yan n'o waleyaw don walima musakaw don min bɛ don a la mun dagosi ka bon kosɛbɛ aw minnu ye jɛkulu ye n'aw sigilen don adamadenya yɛrɛ fasoden ɲuman bɛ se ka na an ka dusukun na cogo min na ani adamadenw ka hakɛ ninnu fɛn ninnu sɔrɔliw bilasiralikan b'aw la a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na anw ka jamana kɔnɔ wa jamana faamaw yɛrɛ bɛ se ka dɔ bɔ a sɔngɔ la cogo min na wa walima malidenw yɛrɛ kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi e bɛ se ka mun welekan da la Eh, bari eh, gel ninnu a sɔngɔ yɛlɛna kɔsa ninnu na dɛ basiru eh, ka taa se hali safunɛ yɛrɛ ma gel sɔngɔ yɛlɛla mhm. a sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ yɛrɛ de mhm. parce que an tun b'a san farimasi la mhm. yanni coronavirus cɛ coronavirus tile fɔlɔ an y'a san o la wi bi da min bɛ fɔ a la tuguni o fana ka ca n'o ye nin bɛɛ bɛ segin ka na fasodenya kelen in de la e an ye dispositif min fana fɔ état k'i jɔ a jɔyɔrɔ la population k'i jɔ a jɔyɔrɔ la tant qu'o maa fila tɛ taa ɲɔgɔn fɛ mɔbili tɛ bɔ a nɔ na sen kelen tɛ se k'a boli sen fila de b'a boli état ka mesure talen na bi a tun kan ka dispositif kɛ je pense que mesure fɔlɔ fɔlɔ o ye ne hakili n'a ye o yɛrɛ de tun kan ka kɛ fɔlɔ ka marché maintenir à certain niveau an bɛ na ni dɛmɛ fɛn fɛn ye o tun bɛ na o kɔfɛ

n'a y'o ta an si a bɛ dɛmɛ min kɛ ka fara population yɔrɔ k'a b'o kɛ pour que ppilay ka kɛ parce que ni o feere ne la p k'ale ka dɛmɛ yɛrɛ bɛ dɔgɔya dɔɔnin i b'a sɔrɔ caman bɛ yen o bɛ se k'i dɛmɛ k'a san yɛrɛ ye ale tɛna dɛmɛ k'o ye tuguni minnu tɛ se k'a san ale bɛ dɛmɛ k'olu ye mais n'a y'a to a ka ecli ta ka se niveau dɔ la minnu bɛ hali n'a sɔrɔ olu ka sɔrɔ ka bon dɔɔnin olu yɛrɛ bɛ dɛsɛ se k'a san an bɛɛ laban b'an ɲɛ jɔ état kelen in na donc état laban bɛ firi donc je pense que o ye état ye mais ce n'est pas trop tard hakili la u b'u hakili to o la n'u u bɛ décision wɛrɛw ta mais k'a fɔ dɔrɔn tɛ dɛ parce que an y'o fana caman ye o ye tiɲɛ ye u ye déci- décision caman tala mais exécution o ye tiɲɛ ye ne bɛ damadama fɔ dɔrɔn Mhm. a fɔra ko an y'a ye an ka mini- ministère so dɔ ye ga- gafe bɔ sɛbɛnni bɔ k'a ɲɛsin ko véhicule de transportw n'a sɔrɔ min bɛ mɔgɔ bi duuru ta a ka kɛ mɔgɔ mugan duuru ye a tila ye sotaramaw kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ mugan de bɛ don a kɔnɔ mɔgɔ tan ka don a kɔnɔ motow sanfɛ mɔgɔ fila kana yɛlɛ moto kelen kan mɔgɔ kelen de ka yɛlɛ a kan voiture personnelle kɔnɔ a kana tɛmɛ mɔgɔ saba kan o sɛbɛn bɔla je pense que a circuler la aw bɛɛ bolo aw bɛɛ y'a ye mais an ka bɔ an ka taa an ka kari kɔnɔw lajɛ an bɛ min ye

état fanga dɔgɔyalen man ɲi jamana si ma pour que état fanga kana dɔgɔya mhm. ni état ko n ko mhm. a bɛ sira de ta ka sa o ko bɛ se ka matarafa cogo min na mhm. mais an tɛ se ka sɛbɛn bɔ ka kuma kɛ ka tila tuguni mɔgɔ yɛrɛ sago bɛ kɛ su ni tile an bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si tɛ foyi fɔ o man ɲi c'est la même chose an ko n ko mariage ka eh, ni fɛnw an ka hakili t'o la jama kana fara kɔɲɔw ni denkundiw ni an ka hakili t'o la dimanche tɛmɛna an kɔrɔ nin ye mhm. an bɛɛ y'a ye min tun bɛ bamakɔ kɔnɔ hmm, an y'a ye basiw sirilen bɛ yɔrɔ min na jamaw tonnen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na o bɛ min na mhm, cortège oui mais ça c'est des choses ah, c'est très facile o état bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko mairie yɛrɛ kana mariage célébrer tuguni o t'o bannen ye wa o y'a bannen ye donc je pense que il faudra k'an ka état ka moyen d'a ma a ye décision minnu fɔ u ka appliquer o de fana bɛ baara tɔ nɔgɔya an bolo terrain kan donc ni o o kɛra maintenant population fana jɔyɔrɔ ye min ye o bɛ o o tɛ o la je prends un exemple souvent an ka ko tuma dɔ la i b'i sigi k'a lajɛ i t'a faamuya kosɛbɛ couvre feu u ko ko sufɛla fɛ ko couvre feu bɛ kɛ mais pourtant l'état s'est donné les moyens pour que couvre feu ka fa a ba ma dɔrɔn 21 heures mana se k'i to dugu kɔnɔ bi i b'a dɔn ko ko bɛ sen na exactement donc n'a ma ɲɛ k'a ye décision fana ta ko an kana yɛlɛn moto kan cogo la jama kana kɛ mariage kana kɛ donc a ka kan ka se donner les moyens pour que k'o appliquer n'o kɛra sisan mɔgɔw fana b'a kɛ sɛbɛ parce que o fana yɔrɔ b'a la ni mɔgɔw ko ko u dalen t'a la mhm. parce que état yɛrɛ bɛ fɛnw fɔ mhm. n'a tɛ tila ka moyen bila en place a ka appliquer mhm. mɔgɔ laban bɛ sigasiga ale yɛrɛ min bɛ k'a fɔ mais a tɛ ka foyi kɛ pour que a ka appliquer n'a ma ɲa k'a ye sariyakisɛ dɔ ta walima ka fɛn dɔ bali a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o fɛn in lawaleyali la exactement n'o kɛra sisan mɔgɔw b'a ta sɛbɛ ye o ye tiɲɛ mɔgɔw b'a ta sɛbɛ ye donc ne bolo mhm. an bɛ fɛn fɛn na mhm. état jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ mhm. o de y'a fɔ n y'a fɔ n ko état fanga dɔgɔyalen jamana a man ɲi jamana si kɔnɔ o man ɲi jamana ma o man ɲi jamana ma état fanga dɔgɔyalen man ɲi nka en même temps ka état fana kɛ état dictateur n kan t'o ma mais état kan ka kɛ juste il prend les bonnes mesures les bonnes euh, décisions n'a y'o décision min ta il se donne les moyens pour k'o ka appliquer n'o kɛra population bɛ min k'o la o bɛ fara o de kan. Alihamudulila. ayiwa eh, dɔgɔtɔrɔ basiru jalo eh, o b'a to ne bɛ ɲininkali dɔ k'e la joona joona hali n'i y'a sɔrɔ an tɛna bɔ an ka ɲininkali kɔnɔna na mhm. o de ye eh, projet foot express citoyen o tun ye wulikajɔ ye fasoden ɲumanya a kanu bɛ se ka don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na hakili la jɛmukan yɛrɛ a bilara sen kan ni nin laɲini de nka o baara ninnu ni aw tun ye a boloda a bɛ kisa jumɛn na an bɛ don min na ko bi koronafirisi ye baaraw jɔ wa walima fɛɛrɛw bolodalen don a ko la don natɔw la wulikajɔw bɛna kɛ cogo min na min b'a to denmisɛnw yɛrɛ bɛ se ka segin u ka farikolo ɲɛnajɛ ma au contraire koronafirisi ye fanga de don an ka baara la a tɛ tɛmɛ kan n bɛ tila k'o fana fɔ n jɛɲɔgɔn ɲɛna ani barokɛɲɔgɔn ɲɛna l'homme doit être toujours en mesure de s'adapter. Mmh. Ça, c'est même la loi de la nature. Mmh. On s'adapte ou on disparaît. Mmh. Donc, ni mɔgɔ min i tɛ se o la diɲɛnatigɛ bɛ gɛlɛya i bolo ko kura mana bɔ cogo o cogo il faut juste être créatif et i k'a lajɛ i bɛ se ka mun nafama tɛmɛ ta ka bɔ a la koronavirisi bɔra min kɛ effectivement n'i y'anw ka eh, eh, footissant express yɛrɛ lajɛ bɔlɔntan b'a kɔnɔ bɔlɔntan jama bɛ fara ɲɔgɔn kan supporters bɛ fɛn kɛ joueurs bɛ terrain kan donc état y'a jira ko bɔlɔntan eh, ko jama farankan ka dabila fédération malienne fana ko ko ka bɔlɔntan yɛrɛ jɔ kura k'a jɔ donc o y'a sɔrɔ an ka tirage au sort yɛrɛ tun kɛra match fɔlɔ tun kan ka boloda o don yɛrɛ de donc an fana ye bɔlɔntan bɛɛ jɔ mais an ye bɔlɔntan jɔ an ye mun kɛ sisan équipe ninnu kun sele u kun eh, sugandilen don ka ban équipe tan ni wɔɔrɔ commune naani na équipe tan ni wɔɔrɔ commune duuru na an ko komi n b'a fɔ n ka kuma kɔnɔ hali n y'a fɔ nin plateau kelen sanfɛ yan mhm. an ka kupu organiser kɛ kun a organiser kun tɛ mhm. k'a dɔn équipe min bɛ se bɔlɔntan na ka tɛmɛ sigida équipe bɛɛ kan mhm. mais a kɛ kun ye k'a dɔn équipe jumɛn ka fasodenya kanu ka bon ka tɛmɛ jamana ka tɛmɛ équipe tɔ bɛɛ kan donc anw ko n'aw tɛ se ka balɔn tan o ye tiɲɛ ye mais aw bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ o ko wɛrɛ ye mun ye an ko sensibilisation donc an b'aw bila compétition na sensibilisation na an ka sensibilisation ye mun ye n'i taara sisan i ni Ɲabile ye ɲɔgɔn ye i ka koronavirisi bɛ sɔrɔ cogo bɛ se ka i mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ tanga koronavirisi ma cogo min i ka se k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna an y'o kalan k'u bɛɛ kunna jɔsen ninnu les gestes barrières mhm. o expliquélen don u ɲɛna mhm. i k'o ɲɛfɔ Ɲabile ɲɛna mhm. ensuite élection nafa i k'o ɲɛfɔ Ɲabile ɲɛna ni Ɲabile ma ɲɛ k'a bɛ bɔ ka taa vote kɛ fana a ka se k'a yɛrɛ tanga sira ninnu kɛ donc n'i y'o kɛ a bɛ f'o ma ko personne touchée donc an ko équipe min mana se k'o kɛ n'o ta cayala ni bɛɛ lajɛlen ta ye bɔlɔntan kupu valeur bɛ ta ka d'o équipe ma

n'i taara élection don i k'i yɛrɛ tanga nin cogo la pour que e hɔn donc est-ce que koronavirisi yɛrɛ ma kɛ sababu ye e n bɛ min f'i ɲɛ na an y'o an y'o ta sen don an ka baara la min kɛ a diyara population ye kosɛbɛ ni téléphone ci la an yɛrɛ b'a ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko est-ce que ne bɛ se k'aw rappeler an ko n' a ma se k'an rappeler anw bɛ weleli kan donc anw fana ye mun jateminɛ en réalité an ka population ils ont un grand besoin u mako ba bɛ kunnafoni na u t'a dɔn u b'a sɔrɔ cogo min na parce que n'i y'a jateminɛ an ka korona virisi ko in na a bɛ fɔ tele la a bɛ fɔ arajo la mais contact foyi tɛ population bolo a bɛ échange kɛ directement donc appels téléphoniques ninnu kɛra sababu ye u population yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ ye n weele directement n'a tigi ye kuma falen falen ɲɔgɔn cɛ bana kan ma deli a ma deli ka kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc nisɔndiya bonyayan'u bolo ne bolo ni o hakilina in kan ka sinsin kosɛbɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔ basiru jalo n bɛ se k'a fɔ jɛmukan a bɛ ka sɛnsɛn ka se a kucɛyɔrɔ la mhm. an bɛ don min na ko bi anw ka jamana kɔnɔna na eh, koronavirisi a kelen don bana ye walima an bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na mhm. min kelen don ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ a dabolo kan mhm. eh, n'i ye koronavirisi ta k'a lajɛ eh, a kɔlɔlɔ kɔni o bɛ se ka kɛ degunba ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma wa ni maa ko i k'i da don a degun walima kɔlɔlɔ la ka ɲɛsin anw ka jamana ma i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ coronavirus bɛ n'an m'an cɛsiri mhm. a bɛ degunba de kɛ ka ɲɛsin jamana ma mhm. degun fɔlɔ ye mun ye mhm. an k'an ka kɛnɛya kɛnɛya baarakɛyɔrɔw ta an ka système de santé n'i y'o ta k'o jateminɛ i bɛ mun ye n'i y'a lajɛ anw ka système de santé yɛrɛ sinsinnen tɛ kosɛbɛ mhm. an ka courage sɔrɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mhm. anw ka système de santé basigilen tɛ kosɛbɛ mhm. n'i y'a ta ka lajɛ en terme de ressources humaines eh, dɔgɔtɔrɔ sira kan dɔgɔtɔrɔ caman t'an bolo wa minnu b'an bolo i b'a sɔrɔ qualité ko fana bɛ a dɔw la n m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais a dɔw la n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma OMS OMS ko ko pour que tu pour que i ka système de santé ɲuman sɔrɔ il faut que i ka kɛnɛya baarakɛla mɔgɔ mugan ni saba pour dix mille habitants mɔgɔ ba tan kɛnɛya baara kɛnɛya baarakɛla mɔgɔ mɔgɔ mugan saba o kan ka jɔ ni mɔgɔ ba tan ka kɛnɛya ye n'i y'an ka mali système de santé ta k'a lajɛ anw ta ye kɛnɛya baarakɛla mɔgɔ wɔɔrɔ o de jɔlen don ni maa ba tan ta ye donc anw ni norme yɛrɛ ka jan a n'o ka jan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ça c'est une information que on doit comprendre donc ni anw ye o kɛ coronavirus in na an y'a ye k'a fɔ o fana fana population kan ka b'o fana kalama 80 à 85 pourcent kɛmɛ kɛmɛ sarada bi seegin fo ka se bi seegin ni duuru ma olu bɛ se ka kɛnɛya ka sɔrɔ u ma fura kelen ta eh? ah oui ka kɛnɛya ka sɔrɔ i ma fura ta dɔgɔtɔrɔ basiru jalo nin ɲɛfɔ ɲɛna walasa olu bɛ se olu bɛ se ka kɛnɛya ka sɔrɔ ma fura ta mhm. parce que bana tɛ kɛ bana a tɛ bana tɛ kɛ banaba ye olu la a bɛ kɛ mura gansanni dɔrɔn de ye a bɛ mhm. nɔgɔya a bɛ tɛmɛ ten mais gɛlɛya min b'o la mhm. o 80 à 85 pourcent mhm. donc n'i y'a ta ka lajɛ mali réalité olu olu tɛna taa dɔgɔtɔrɔso la mhm. mais en même temps u bɛ se ka bana di mɔgɔ wɛrɛ ma olu bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ u b'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'a bɛ taa kɛ a bɛ kɛ kasaraw tigi o tigi la Donc, o de kosɔn les 20 à 20, les 15 euh, les 15 à 20 pourcent kɛmɛ kɛmɛ sarada tan ni duuru ni mugan ye min n'a bɛ kɛ bana ye olu la an kan k'an cɛ siri de kana caya kosɛbɛ parce que n'o cayara olu bɛ obligé ka na dɔgɔtɔrɔso la n'olu nana dɔgɔtɔrɔso la lit caman t'anw bolo dɔgɔtɔrɔ caman t'anw bolo wa appareil respiratoire caman t'anw bolo pour que ka se k'o jɔ bɛɛ kɔrɔ donc an kan k'an cɛ siri k'a kɛ bana kana dan ka kari bana na yanni banabagatɔ ka caya mhm. donc o la mhm. a ye mun ye n'an ye a ye mɔgɔ min bɛ sɔgɔsɔgɔ dɔɔnin a bɛ tiso dɔɔnin mhm. moyen t'an bolo hali n'an ma se k'a tigi dépister an k'an yɔrɔ janya a la a tigi fana k'i yɛrɛ janya mɔgɔw la n'an y'olu ɔhɔn olu caya sisan an b'a to dɔ bɛ bɔ bana yɛrɛkɛli la parce que an bɛ ka nombre min ye min bɛ fɔ télé la don o don o ye minnu nana dɔgɔtɔrɔso la de ne ye min fɔ nin ye bana bɛ kɛ bana tɛ kɛ banaba ye minnu na fo ka se dɔgɔtɔrɔso taa ma o caman bɛ yaala kare kɔnɔ caman bɛ an cɛla an ka dɔgɔtɔrɔw t'olu kala ma wa anw yɛrɛ t'olu dɔn bon olu b'a di dɔ ma a bɛ kɛ banaba y'o tigi la donc n'an ye dankari k'o yɔrɔ la a ka ca ala fɛ ala bɛ fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ ayiwa dɔgɔtɔrɔ basiru jalo an bɛ se k'a fɔ baro sera a kuncɛyɔrɔ la ka kɛɲɛ ni waati min kalifara an na Euh, n'o ye an ka jɛmukan mi-temps citoyenne ye famoc ani euh, danemark lasigidenso min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka dɛmɛ bɛ nin émission kofɔlen euh, nɔ la docteur basiru jalo kumakan laban na nin sigi in kɛnɛ kan mhm. yanni an ka sigi wɛrɛ cɛ ni ala ka jɛ ok kumakan laban mhm. o ye halisa élection gouvernement y'a fɔ ko élection ka kɛ mhm. n'a ma ɲɛ k'an bɛ taa voter mhm. an k'an hakili to an bɛ se k'an yɛrɛ tanga bana in na cogo min na a nafa foyi tɛ k'a fɔ i ka taa voter ka taa bana ta ka na n'a ye i ka du kɔnɔ mhm. i taatɔla i k'i yɛrɛ tanga tanga tanga an ye tangali sira minnu fɔ n tɛna segin o kan tuguni comme temps temps tɔ man jan i k'i an k'an hakili to o la ensuite n'o bɔra yen élection yɛrɛ ka ko yɛrɛ mana bɔ yen an yɛrɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen an k'an yɛrɛ tanga an ka dɔbɔ dugu kɔnɔ yaalaw la an ka dɔbɔ contactw la a ka ca ala fɛ an bɛ se k'an ka gouvernement nafa tɛ bɔli min na an k'olu dabila a ka ca ala fɛ n'an y'o kɛ an b'an ka gouvernement dɛmɛ a ka se bana in na donc n bɛ bɛna intervention kuncɛ ni foli ye ka foli kɛ ka ɲɛsin jɛɲɔgɔnw ma n'i y'a mɛn basiru ani mɔgɔw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu de ka cɛsiri kosɔn mhm. basiru bɛ se ka na sigi sigi kɛnɛ in kan ka kuma mhm. Mhm. donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbagaw ma famoc ani ambassade du danemark wa n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin mali gouvernement fana ma a bɛ ka cɛsiri min kɛ pour que bana in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na donc euh, ani aw yɛrɛ tele ɲɛta an ka partenariat in ala barika la a tacogo ka ɲi kosɛbɛ fo k'o foli kɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma o la foli diyara n ye an bɛ foli lasegin ka taa i yɛrɛ ma o cogo kelen na eh, ka association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ka a tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo o cogo kelen na ka centre d'appel maaw fana fo ka an balimamuso gorobinɛ fo n'o ye nafinga hakɛ ne tɔgɔ in ni jamu in de ka gɛlɛn kosɛbɛ tɔgɔ in ni jamu in de ka gɛlɛn kosɛbɛ. tɔgɔ nafi o y'a bannen a fɔ nafi dɔrɔn. nafinga hakinga haka a marakamuso ayiwa an bɛ foli lase a ma maa cɛsirilen fana ba don kosɛbɛ kosɛbɛ jɛmukan in min ni an b'a ɲɛnamaya sanga ani waati ale yɛrɛ bɛ maaw wele ka na di an ma kɛnɛ in kan yan maa timinandi don kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ foli lase a ma association kɔnɔna na ayiwa dɔgɔtɔrɔ basiru jalo hali ni y'a sɔrɔ i ni nɔnɔ filen kelen ma na bi an bɛ foli lase i ma o tɛ i t'o dɔn dɛ. ayiwa foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw tun bɛ ka aw ka jɛmukan lajɛ min ni an b'a fɔ a ma émission mi-temps citoyenne n'a bɛ ɲɛnamaya dɔgɔkun dɔgɔkun teleɲɛta jabaraniso sanfɛ fasoden ɲumanya o bɛ se ka sabati an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na